S'aumentu de sos casos registrados in sas ùrtimas dies in Sardigna, arribados eris a chentu trinta chimbe, diat poder custrìnghere sa Regione a apicare misuras novas pro parare fronte a sos contàgios. Eris sa vicepresidente de sa Giunta regionale Alessandra Zedda at faeddadu de sa possibilidade de torrare a fagher controllos ativos in sos portos e aeroportos chin tampones anticovid. A tzertificare chi sa situatzione est pejorende, mescamente pro neghe de sa variante Delta, est sa Fundatzione Gimbe chin sa relata de sa chida dae su sete a su trèighi, faedda de un'aumentu de sos casos de su duchentos e duos virgola sete pro chentu rispettu a sa chida innantis, cando fimus a su bintiduos pro chentu. Sun custos sos datos pejos de Itàlia, a pustis de cussos de su Molise, chi at registradu su duchentos setantunu pro chentu in prus. E sun creschende peri sos casos positivos cada chentu miza abitantes, chi sun colados dae chentu barantaduos a chentu chimbantanove. Pro como però custu aumentu de sos contàgios no at cajonadu problemas a sos ispidales, in àrea mèdica sa percentuale est crèschia dae su duos a su tres pro chentu in terapia intensiva b'at petzi una pessone ricoverada. Pro su chi pertocat sos vacinos, su barantunu virgola tres pro chentu de sos sardos at fatu ambas doses, su deghe oto pro chentu at fatu sa prima dose ebbia e de sas pessones chin prus de sessant'annos su bindighi virgola tres pro chentu no at fatu mancuna dose. In s'àmbitu de s'atividade de cuntrastu a sas trampas a dannu de s'Istadu e de s'Unione Europea, sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Tàteri e de sa Tenèntzia de Tèmpio ant iscopertu una trampa ammaniada dae unu cussòrtziu de batòrdighi pessones, naschiu pro pedire unu finantziamentu europeu de seschentas miza euros chi at peri ritzìviu, pro su recùperu e sa valorizatzione econòmicu-produtiva de sos subèrgios in sartu de Calangianus, Tempio Pausània, Monti e Montresta. Sas indàgines de sos finantzieris fatas pro mèdiu de documentos e sopralluogos, ponende paris sas informatziones de sa Banca Datos de sa Finàntzia, an abocadu a pizu comente traballavat su cussòrtziu, e ant permissu de denuntziare a sa Procura de sa Repùblica de Tèmpiu sas pessones interessadas pro sos reatos de trufa agravada, pro picare finantziamentos pùblicos, apropiatzione indèbita e impreu de atu frassu. In prus ant trasmìtiu una sinzalassione de dannu erariale a sa Corte de sos Contos e a s'Unione Europea pro ativare sas atziones de recùperu de su dinare picadu a manera illìtzita. Sos militares ant peri dispostu su secuestru de prus de duchentos baranta miza euro cussiderados su balanzu de pràticas illìtzitas. Una chida faghet, sa Coldiretti Sardigna chin una delegatzione de belle chimbichentos agricoltores, allevadores e sìndicos s'est presentada suta su palatu de su Cussizu regionale pro pedire a sos cussizeris e a sa Giunta regionale Chi sa Regione traballet chin s'Istadu pro atuare sas mesuras prevìdias pro su controllu e sa minimada de sa fàuna agreste. Su trechi de trìbula su Cussìgiu Regionale at aprovadu un'òrdine de traballos chi pedit a su Parlamentu de introduire sa modalidade de minimare in totu su territòriu natzionale sa fàuna agreste chi faghet dannu, mentovende prus a notu su sirbone. ma non solu. Cuntentu mannu su presidente de su Cussizu Michele Pais pro su via lìbera a su provedimentu pediu a boche manna dae su cumpartu. Amus mantesu s'impinnu picadu in sas dies coladas chin sa Coldiretti, chi at protestadu suta su Palatu 'e su Cussizu, at nadu su presidente Pais. Su Cussizu regionale de sa Sardigna pedit a su Parlamentu de aprovare unas cantas modificas a sa leze de su mille e novi chentos e novantaduos e de introduire un'artìculu apòsitu chi pertocat su controllu de sa creze, de sos sirbones e de sas àteras crezes chi faghent dannu, pro amparare sas produtziones agrìculas nostras e su traballu de sos agricoltores nostros chi patin su dannu de sa presèntzia de una fauna agreste sena controllu. Est pretzisu arregulamentare menzus sa possibilidade de autotutela de sos agricoltores, rèndere prus simpres sas proceduras de reconnoschimentu de sos indennizos chi oje sun difìtziles e malas a mandare a dae innantis. Sa richiesta de azudu de su cumpartu, at concruiu su presidente Pais, est istada deretu mudada in su provedimentu chi oje su Cussizu regionale at botau a s'unanimidade. De Battoro, un'anzone arriscat de abarrare in cubile chentza comporau est su chi est issiu a campu in s'addobiu fatt in sas dies coladas in su Cussòrtziu de s'Anzone de Sardigna IGP, promòviu dae sos maselladores de su setore chi nana chi sos anzones chentza marcu IGP sun abarrados chentza mercadu. Semper prus cussumidores cheren produtos a marcu e sa cunfirma arribat dae sas richiestas de s'anzone IGP de Sardigna chi arriban dae sos cussumidores ma peri dae sa grandu distributzione chi oramai in sos bancos cheret petzi anzones marcados. Prus de su novanta pro chentu de sos anzones chi pedit sa grandu distributzione sun a marcu IGP nana Francesco Forma e Antonello Milia, cumponentes de su CDA de su Cussòrtziu de s'Anzone de Sardigna IGP in rapresentàntzia de sos maselladores. Su cussumidore oje manicat prus pagu ma dat prus cara a s'issèperu de sa peta de calidade locale, garantia dae su marcu IGP. Pro cussu, comente nos cunfirman sos àteros collegas, pro s'annada imbeniente non podimus assicurare chi si vendan sos anzones chentza marcu. E duncas faghen s'apellu a totu sos allevadores a certificare sos anzones intrende a su cussòrtziu, chi in decannos dae su duamizedechi a su duamizebinti at bidu creschende de su setanta pro chentu su tantu de sos sòtzios, mentras sos anzones certificados sun prus de su setanta chimbe pro chentu a s'annu de sos capos masellados. Sun totu sardos, nat su diretore de su cussòrtziu Alessandro Mazzette, ma su vintichimbe pro chentu, chentza marcu, est anònimu. e si cufundet chin cussu chin sos anzones chi arribban dae àteras regiones. In su giardinu de sa biblioteca Satta est istadu presentadu su libru imprentadu dae sa domo de imprenta Domus de Janas, Malos, Unu libru, namus pessau a bator manos, antzis fortzis a duas concas, chin sas pinturas de Manuelle Mureddu e s'iscritura de Omar Onnis chi contat sa vida de baranta inimicos de sa Sardigna. Ma sun a beru baranta e sun pagos o medas custos inimicos de sa Sardigna?
Sos inimicos de sa Sardigna sun meda de prus de baranta e a s'ispissu sun inimicos chi amus in domo. Mancari nois etotu amus postu custu custa paràgula inimicos, non pensamus esatamente a s'inimicu comente in unu contu, est una provocatzione, no, un'amu pro faghere pro comintzare a faghere unu negòtziu, supra a cale sun sas càusas istòricas e cale sun, cando bi sun, personàgios istòricos chi rapresentene non petzi sa vida pròpria, chi poi est pagu contu, ma in su chi ant rapresentadu politicamente in totu custos sèculos, antzis in totu custos millènnios, sos grandes problemas, a bortas generales de totu su Mediterràneu, a bortas tìpicos de sa Sardigna, chi sa natzione nostra at àpiu e at. Baranta, sun de prus, ma custos baranta comente los azis seperados?
Nois amus fatu duos annos como unu libru chi si narat Illustres, chi contat sa vida de baranta imbetzes personàgios illustres de sa Sardigna, namus chi unu de de sos metros est cuddu de sa alteridade rispetu a sos personàgios positivos, duncas a s'ispissu est un'ispricu de su chi amus contadu sa prima borta, àteras bortas fit pròpriu impossìbile a no los bìdere comente rapresentantes assolutos de mamentos istòricos, personàgios chi sunt finas famados, Vicerè Balbiano chi est cuddu chi at gherradu contra, namus, sa rivolutzione e sos atores de sa die de sa Sardigna chi connoschent totu, o Mussolini chi est istadu unu grande inimicu de sa Sardigna, pro citare cuddos prus famados, prus connotos. Non sunt totu malos in sensu beru, però a bortas est zente chi